eji m ego eji m ọjị akpọkuo m chukwu okike abịama eze ndị eze ọmarịcha chukwu na-eme ọmarịcha ihe onye maara onye ọ ya-eke ma onye ọ ya-eke amaghị ya akpọkuo m chi nwaanyị eke akpọkuo m ọra niile mụ na ha so mmụọ kpọrọ m ọlụ mmụọ m duiri m ije mmụọ sị m zọba oku mmụọ sị m zọba ndụ akpọkuo m ụnụ nke si be nna m na nke si n'ikwu nne m ụnụ sị na m kpọọ ụnụ na ụnụ ga-aza m ụnụ sị na ụnụ agaghị ekwe ka ihere mee m ihe na-akpọ ụnụ tata bụ n'isi nwoke n'isi nwaanyị n'isi nwoke eke nwoke afọ nwoke nkwọ nwa mgbe eke nwa mgbe oye nwa mgbe afọ nwa mgbe nkwọ ndị nọ na tiktok ndị nọ na facebook wee na-efollow mama ite ego ndị fụrụ ọdịnala igbo n'anya ndị fụrụ mmụọ n'anya tata ka m na-agọrọ anyị ọfọ ndụ na arụ isi ike ọfọ ufo ọfọ chidimma ọfọ awele ọfọ ihe akụ akụ ihe enwe enwe nọ ife na-agụ a sị m izu ụka ebe ọbụla anyị eje okporo ụzọ rubere anyị isi ndị ya-eme travel anyị eje n'udo nata n'udo ndị sịkwanụ gị bye bye asịkwa gị nnọọ a sị na ife ifele na ife ike na ife iyi agaghị eme anyị mgbe na-ayọkwana ndị na-azụ afịa sị na ụnụ ya-azụta ulu ifele agaghị eme gị n'ihu afịa gị akpọba eleghị ele abụhọ maka gị ele egoteha ọzọ abụhọ maka gị ndị a na-ezu ohi na mmụọ a sị na tata na agaghị ezuzi gị ohi na mmụọ ndị ọ ya-abụ ha kpakọba kpakọchicha dị dime point aghasa ihe ha kpakọrọ ndị a na-ene anya ọjọọ ndị a na-aplan ihe ọjọọ ọ bụ mmụọ si na be nna gị sị na ị gaghị aṅụ mmiri tọgbọ iko ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ọ bụ ndị neighbour gị a sị na tata na iko ahụ ha ji wee mara gị na tata ka a ya-ejikwa wee mara ha maka na onye zacha okporo onye kpocha ya gbaba ya ọnụ a sị m unu gbuoro na anyị okwu na ụka mmụọ okwu na ụka mmadụ gbuoro na anyị akalogheri mmụọ akalogheri mmadụ gbuoro na anyị amoosu mmụọ amoosu mmadụ gbuoro na anyị ndị ilo dị n'obi ndị ọchị dị n'eze gbuoro na anyị ndị mere mere n'ihu gwompiti n'azụ gbuoro na anyị uke gbuoro na anyị ndị ọgwụ agwọrọ agwọ ndị ji nsị na aja a sị m ụnụ bupụrụ na anyị bupụrụ na anyị nlọ ọjọọ bupụrụ na anyị achụba achụtaha bupụrụ na anyị anụba analụ ha bupụrụ na anyị ihe iberibe bupụrụ na anyị ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ ndị kọtọrọ anyị na mmụọ kọtọ anyị n'ife a sị m ihe nkọtọ akọkwana na be ha ndị sị na ihe anyị na-eme enweghị isi a sị na ha ya-atụ isi ya na ya ma ife ihe ọrụ a sị m ụnụ gọzie anyị obodo niile anyị nọ obodo anyị agọzie anyị bunye anyị akụ bunye anyị ụba ndị amụtabeghị nwa a sị na ya-enwe ọmụmụ ndị akpọrọ gị nwaanyị aga ya-esoro gị bịa celebrate ihe ọma gị ụmụ agbọghọbịa ụnụ ya-anụ di ụmụ okorobịa ụnụ ya-apata ụfaba ego ndị nọ obodo oyibo o nwee ife ha na-eme a sị na bido tata gaba na aja ana obodo ahụ ya-agọzi gị mmụọ gị na ha so wee jee obodo ahụ ya-agọzi gị ị ya-ebute akụ bute ụba wee nata a sị na ifele agaghị emezi gị aka nkụchasị agaghị emezi gị open door success favor ndị ada enwe favor a sị na bido this week na favor ya-elocate gị aka gị ya-akụta ụba kụta ihe ọma ife nna ya ọ bụ credit alert n'isi nwoke n'isi nwaanyị credit alert n'isi onye ukwu n'isi onye nta ndị anyị ji ụgwọ a sị m unu na onye ji ụgwọ ya-akwụ akwụ ndị jikwanụ anyị ụgwọ unu nweta unu akwụọ ife anyị na-ayọ a sị na ya bụ ife